Sos problemas de sa sanidade nugoresa, de s'ispidale Santu Frantziscu de Nùgoro e de sos àteros presìdios de su 'e Nùgoro sunt istados s'argumentu de un'adòbiu intre sa Comissione Sanidade de su Cussizu Regionale, presèdia dae Domenico Gallus, e sos dirigentes de sa Asl de Nùgoro ghiada dae su commissàriu istraordinàriu Gesuina Cherchi. Bi fini peri Massimo Temussi, comissàriu istraordinàriu ATS, sos cussizeris regionales eletos in su territòriu, una rapresentàntzia de sìndicos e amministradores chi duas chidas faghet fini in Casteddu protestande pro sa mancàntzia in medas comunes minores de su dutore de base. Ant picadu parte fintzas dutores e infermieris in servìtziu in su Santu Frantziscu de Nùgoro. Un'istrutura chi patit sa mancàntzia de personale mèdicu chi in sos ùrtimos annos est diventada prus grave puru, a manera particulare in s'ìnteri de s'emergèntzia Covid. In sos meses colados unos cantos repartos de su Santu Frantziscu e de Sanatòriu che a s'Hospice los ant tancados, pròpiu ca mancabat su personale, mentras àteros an funtzionadu a resèstiches. Una situatzione chi sos amministradores locales, sos sindacados de categoria, sos assòtzios de sos malàdios e sos rapresentantes locales de sas istitutziones regionales an denuntziadu prus de una borta. In sa pandemia, belle totus, fin impinnados a parare fronte a s'emergèntzia, ma como chi ch'est acabande, sos tzitadinos s'isetan de torrare a sa normalidade, mescamente pro sas visitas ispecialìsticas chi in medas ant dèpiu trantzire o ant dèpiu fàghere chin urgèntzia a pagamentu in istruturas privadas. Che a sa chida colada s'Itàlia at a abarrare totu in arvu. Pro sa prima borta de cando ant partiu sas zonas cunforma a s'arriscu de contàgiu, su ministru de sa Salude Roberto Speranza no at dèpiu firmare perun'ordinàntzia, comente certificat su monitoràgiu de sa chida de s'Istitutu Superiore de sa Sanidade e de su Ministeru de sa Salude supra s'andamentu de sa pandemia rispetu a sa chida passada sunu minimande siat s'indice R chin T natzionale est a su zero virgola sessantatres pro chentu siat su tantu de sos positivos cada chentu miza abitantes pro como nobe. Mudat sa proportzione de isparghinamentu de sas variantes Covid in Itàlia. Sunt creschende, rispetu a sa chida colada, sos casos de Delta e Kappa, mescamente pro neche de unos cantos focolajos in totu su territòriu natzionale. E pro cussu sa mesa tècnica in s'ùrtimu monitoràgiu at pedidu de fàghere unu traciamentu pèrpere de sos casos e de apretare cantu prus possìbile sa campagna vacinale. Issinteri in Europa, dae erisi, est intrada in vigèntzia sa carta birde pro biazare da unu paise a s'àteru e non mancan sos problemas. In teoria diat bastare a fàghere bier in su cellulare su còdighe RQR dadu paris a su certificadu. In pràtica, non totu sos paisos atzetan custa procedura, antzis paret chi in totu s'Unione Europea sian a su mancu deche sas proceduras diferentes ativadas. Sa Giunta regionale at aprovadu sa proposta de su Coran, su Comitau pro sa rapresentàntzia negotziale de sa Regione, pro arribare cantu prima a che superare sas obietziones de sa Corte de sos Contos supra su cuntratu de sos dipendentes de s'Agenzia Forestas e li permìtere de colare a manera definitiva a su cuntratu culletivu regionale. A pustis chi sa magistradura contàbile at negadu sa certificatzione a s'ipòtesi de cuntratu sutascrita dae su Coran e dae sas siglas sindacales, est istada atzetada sa proposta de torrare a presentare s'acordu chin d'un'integratzione. S'obietivu de sa Regione est de tutelare sos traballadores de Forestas, at nadu s'assessora a su personale Valeria Satta, e pro cussu semus traballende chin contipizu pro isblocare sa situatzione e torrare sa dignidade de su traballu a chimbe miza operadores. Sa Giunta in prus at adotau una delìbera chi at acolliu s'ipòtesi contratuale supra s'adeguamentu de s'assignu de funtzione de su Corpus Forestale. Est una batalla chi su Corpus Forestale est faghende dae meda pro àere s'adeguamentu de s'assignu de funtzione a s'istitutu de s'indennidade pensionàbile currispondente, reconnotu dae sa Politzia de Istadu, at nau s'assessora. Chin custas duas delìberas distintas reconnoschimus su valore de su traballu de sos dipendentes de Forestas e de su Corpus Forestale, chi depen bardiare e tutelare su territòriu, at concruiu s'assessora Satta. Unu finantziamentu de prus de unu milione de euro pro sustènnere e incorazare s'impreu de sa limba sarda, de su catalanu de s'Alighera, de su tataresu, su cadduresu e su tabarchinu, pro sa publicatzione de artìculos in cuotidianos, periòdicos, testadas giornalìstica in lìnia, Sa produtzione e distributzione e isparghinamentu de òperas editoriales in papiru o multimediales, sa produtzione de programmas televisivos o radiofònicos trasmìtios chin cada mezu e sa produtzione de istrumentos informàticos, software o aplicatziones de profetu pro assicurare s'isparghinamentu in sa rete puru. A l'assignare sa Giunta regionale a secus de sa proposta de s'assessore a sa cultura Andrea Biancareddu. Chentosessanta miza euro sun pro cuotidianos, periòdicos e testadas giornalìsticas in lìnia, Chentu miza pro àteras òperas editoriales. Pro sa produtzione de programmas televisivos o radiofònicos bi sun setighentos trintasete miza euro, mentras chimbanta miza an a andare pro azudare sas emitentes televisivas e radiofònicas chi trasmitin petzi in sas limbas de minoria. Biancareddu, reconnoschende s'importàntzia de s'informatzione locale, comente mèdiu pro dare nobas ma peri comente istrumentu de formatzione tzivile e culturale, Sutalìnea chi custos contributos sunu pro arribare a s'obietivu de isparghinare sa limba sarda e sas àteras limbas faeddadas in Sardigna pro incarrerare sos mèdia regionales a una programatzione cumpartia intre s'impreu de sas limbas mentovadas e sas tecnologias novas de comunicatzione e pro garantire un'informatzione de calidade e de profetu. Dechinas de òperas chi andant dae su retratu a su paesàgiu, dae sa figura sa natura morta a sa compositzione, a las pintares sas artistas e sos artistas chi ch'an acabau in làmpada a su cursu annuale de s'Iscola Artes e Mestieris de Nùgoro, una mustra culletiva inaugurada eris in s'Exme de Nùgoro chi fachet bìere sa creatividade de sos dischentes chi, comente in una acadèmia, de sas bellas artes an sa possibilidade de fàchere unu cursu formativu de chimbe annos chi lis dat una formatzione artìstica sèria e cumpleta. Docentes pro chimbe dies a sa chida manzane a sero, Sonia Fancello e Gian Salvatore Vargiu, fundadores de s'assòtziu culturale Artes e Mestieris chi, pro s'iscola, an sichiu su modellu de s'acadèmia ue ambos an istudiau, Naschia in su duamiza e deche, s'Acadèmia in sos annos est arribbada a àere fintzas otanta istudentes de cada edade, diventande unu puntu de riferimentu pro sos amantiosos de arte de Nùgoro e provìncia. Unu locu de formatzione sichia chi no at mai firmu sas letziones mancu in s'ìnteri de sa pandemia. Sa mustra culletiva de pitura la podies bìere fintzas a su deche de Trìvulas e s'acatat in s'Exmè in Prata Mameli.